Dia daoibh, a chairde, agus fáilte ar ais. Tá muid ag tabhairt faoin obair ar an Déardaoin anois. So, mar is gnáth, tá muid ag déanamh an ceacht atá ansin. Tá an nasc chuig an foirm Microsoft ansin agus beidh an físeán seo ar fáil ar YouTube anseo. Just chun a rá libh, beidh an measúnú leanúnach ar siúl amárach. Ní rud mór é sin, beidh sibh just ag déanamh léamhthuisceana agus cúpla ceisteanna cosúil le inniu, so ná bí buartha fúthu. Agus beidh an fís ar fáil dó sin chun cabhrú libh, cosúil leis an cheann seo, so beidh sé éasca go leor dar ndóigh. So, leis an Déardaoin ar aon nós, tá muid ag dul síos.

So tá sé te agus grianmhar. So anois beidh muid ag léamh na píosaí sin agus beidh muid ag freagairt na ceisteanna. So seo iad na ceisteanna. Cén chuma atá ar an aimsir in Éire, in Éirinn, brón orm, so sin sa chéad píosa. Ansin cén t-urlár a bhfuil an t-árasán? So tá siad ag caint faoi árasán Dad. Cén t-urlár é? Cá bhfuil sé ag dul um thráthnóna? So tá mo dhuine ag dul áit éigin um thráthnóna, cá bhfuil sé ag dul? Cathain a chuirfidh Mam glaoch ar ais air? Tiocfaidh muid ar ais chuig na rudaí sin níos déanaí. So sin comhrá a haon agus an dara ceann is comhrá a dó ansin. So, Hi Valentina, Grüße aus Irland! Hi Valentina, fáilte as. Éire. Hi Lena, wie geht's. Ja, mir geht's prima, so, níl sí fiú go maith, tá sí prima! Irland ist wunderschön und unser Hotel ist super, bhuel, bhí a fhios againn é sin. I mean, come on, Irland ist wunderschön, tá Irland iontach, yeah, abair rud éigin dúinn nach bhfuil fhios againn faoi. Unser Hotel ist super! Well, you know, actually, now, b'fhéidir sin an cheist éinne a bhí ag fanacht in óstán in Éire ariamh. Beidh a fhios agaibh nach bhfuil siad go minic super, so b'fhéidir go bhfuil sí ag fanacht sa Four Seasons nó rud éigin. Wie ist das Wetter dort? Es ist perfekt! Es ist warm und sonnig! So, cinnte, tá an Ardteist ar siúl agus í anseo 'cause sin an t-aon uair a bhfuil sé warm und sonnig. So, ní warm, warm. Ahem. Warm und sonnig agus í in Irland. Bhuel, tá 'fhios agat go bhfuil an leabhar seo just déanta suas anois. So, an dara duine. Seo mo dhuine ansin. Hallo Mama! Oh, glaonn sé Mama ar Mom. Bhuel, Mammy's boy ansin. Hallo Mama! Hallo mein Schatz! Now, sula bpléascann sibh amach ag gáire leis an bhfocal Schatz, sin an leasainm gleoite a chuireann daoine Gearmáinise ar a chéile. Rinneamar é sin timpeall Lá Valentín, is cuimhin liom. nuair a bhí muid ag déanamh na milseán Valentín sa seomra ranga so ná déan dearmad Schatz, sin cosúil leis an Gaeilge stór so you know nuair a deireann duine chugat á conas tá tú a stór is é an rud céanna hello mein schatz sin an Gearmáinis air so tá Mam ag glaoch a stór air, oh wie geht's dir

Dara urlár déag. Stock sin an urlár nuair atá muid ag caint faoi na hurláir i bhfoirgneamh. Nó níl sé an urlár atá tú ag seasamh air ar an talamh. Níl sé an talamh. Is nuair atá rud éigin thar an talamh. So im zwölften Stock sin an

Tá súil agam go mbeadh. Táim dóchasach go mbeadh. Níl aon briathar dírithe ar an focal wünschen as Gaeilge. So, tá súil agam go mbeadh viel Spaß, a lán spraoi agat, you know, sin tideal an leabhair, a lán spraoi, cos i gcónaí bíonn a lán spraoi agaibh agus sibhse ag déanamh an Ghearmáinis liomsa, cinnte. Oh, I will just stop. Em, ich melde mich morgen wieder. So, eh, wiedermelden, sin clárú nó, eh, teacht i dteagmháil le. So níl sí ag rá cuirfidh mé glaoch ort but tá sí ag rá tiocfaidh mé i dteagmháil leat, eh, morgen, amárach. So morgen, em, mar aidiacht, eh, sin amárach, mar ainmfhocal, eh, sin amárach nó maidin, braitheann sé. Eh. Alles klar, tschüss Mama, gach rud soiléir, you know, sin just nath cainte ag rá, yeah, fadhb ar bith, tschüss Mama, tschüss Maus, tschüss Mäuschen, glaoigh sí, glaoigh sí, em, Mäuschen, aon rud le S-c-h-e-n, bhuel, c-h-e-n, sin rud éigin beag, so tá sí ag glaoch luch beag nó luichín. air. Slán a luichín so. Schatz i dtosach agus Mäuschen ag an deireadh. Bis morgen. Go dtí amárach. Bhuel, bhí sin taitneamhach ar aon nós. Oh, stop. So anois is féidir libh na ceisteanna sin a fhreagairt. Now, seo an príomhrud den cheacht so ná fág an píosa seo go fóill. Em. Má, ó, ceann mín ceart. Má téann sibh ar aghaidh chuig leathanach 112, tá liosta dos na haidiachtaí a téann leis an aimsir. So leis an aimsir, cosúil le aon rud, tá cúpla briathra agus tá roinnt aidiachtaí gur féidir linn a úsáid chun cur síos ceart a dhéanamh ar an aimsir. So mar shampla, tá. sé ag cur báistí. Sin an briathar. Right, ach má táimid ag féachaint amach, tá an báiste ann, sin an ainmfhocal, an báiste, nó aidiacht, tá, tá sé báisteach amach, tá sé báisteach amach ansin. Um. Eh, tá sé ag cur sneachta. sin difriúil ó tá an sneachta ann, sin an ainmfhocal. em. so just eh. beidh sin níos soiléir níos déanaí nuair a déanann muid na na briathra. Ach leis an Ghearmáinis tá na haidiachtaí agus na briathra. So inniu beimid ag féachaint ar na haidiachtaí sin. So tá sin es ist agus an aidiacht. So ní ainmfhocal atá i gceist. Sin, beidh sé sin níos soiléire daoibh nuair a déanann muid an aistriúchán orthu. Ach feicimid nach bhfuil aon cheannlitir orthu mar níl muid ag úsáid ainmfhocal, ní rud iad, tá siad ag déanamh cur síos faoi rud, sin an aidiacht. So an chéad ceann is es ist schön, tá sé deas. Es ist schön. An dara ceann, es ist sonnig, tá sé grianmhar. So níl muid ag caint faoi tá an ghrian amach, tá sé grianmhar. Es ist warm, tá sé te. Es ist heiss, tá sé an-the. Es ist heiter, agus má feiceann muid ar sin,

Es ist kalt, tá sé fuar. Es ist eisig, em, tá sé reoite. So, anois, feicfidh sibh go bhfuil, eh, na focail sin meascaithe suas. So, tá sin an chuid eile don rud atá le déanamh. So déan an focal, déan focal ó na litreacha seo a leanas. So, céard é sin? Cuir i gcló isteach ansin é, litrigh i gceart é. Agus ansin tá ceann sa bhreis a chuir mé isteach anseo le bheith cinnte go bhfuil sibh ag léamh gach rud. Agus ansin brú ar Send me an email receipt, brú ar Submit agus feicfidh sibh na freagraí is gach rud, gheobhaidh sibh gach rud ar ais níos déanaí. So, sin é d'inniu. Má tá ceist ar bith, seolaigí ríomhphost chugam, ach tá súil agam go bhfuil gach rud ansin soiléir daoibh. Go raibh míle maith agat go dtí